Walekum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bi an tanti fo a ka walada la n'o ye umu jara ye senegali umu jara senegali ale ka walada bi kalanso fɔlɔ walada fɔlɔ la ni o bɛ bɛn silamɛya don kan baya layidu wɔɔrɔ ma umu a dɔ baya layidu wɔɔrɔ silamɛya don kan don wulibali don sɔsɔbali don a tɛ se ka sɔsɔ silamɛya ye so de ye a donna o ye baya layidu wɔɔrɔ ye ka d'a kan mɔgɔ si tɛ se ka don so kɔnɔ f'i ka tɛmɛ da fɛ ka sɔrɔ ka don so kɔnɔ ni i ye so jɔ k'a ban n'i ma da k'a la i tɛna se ka don so kɔnɔ dɛ o la n'i ye so jɔ i bi da de bɔ so nin na i bɛ se ka don so nin kɔnɔ da min fɛ o la silamɛya ye so de ye a donda o ye baya layidu wɔɔrɔ ye i tɛ se ka don silamɛya la f'i ka tɛmɛ baya fɛ o la so nin fɛnɛ walasa a ka mɛn si la a kana bin joona tile kana don i kan ayiwa ni san nana san kana i bugɔ fo i ka nguloma dɔw de don so nin kɔrɔ i bɛ nguloma dɔw don so nin bili jukɔrɔ walasa a ka mɛn si la o la silamɛya so nin nguloma minnu b'a kɔnɔ o bɛ bɛn nguloma kɔnɔntɔn ma silamɛya jɔsen duuru bato sira kan ani silamɛya jɔsen naani jogo sira kan o bɛ bɛn nguloma kɔnɔntɔn ma o nguloma kɔnɔntɔn o bɛ silamɛya bili jukɔrɔ a bili ye jumɛn ye o de ye ala danaya ye k'i jogo ɲɛ ka siran ala ɲɛ o de ye silamɛya ye silamɛya bili tɛ foyi de ye ala danaya kɔ ka siran ala ɲɛ gondo la ani bange na k'i tilen kana kɛ zon ye kana kɛ jɛnɛyakɛla ye kana kɛ nkalontigɛla ye kana kɛ namaratɔ ye kana kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔla ye kana kɛ hasidi ye kana kɛ sobiyetala ye kana kɛ mɛsidonna ye kana kɛ porodimunna ye kana kɛ a tɔgɔ ye di cɛsɔsɔla ye cɛw kɛ laadiri ye denw kɛ dangaden kana eh, a tɔgɔ di kɛ dubawuden o la a bɛ fɔ nin ma ko silamɛya bili a donna o ye baya ye a ngulomaw n bɔra k'o f'i ye sisan nɔ o ye kɔnɔntɔn ye a bili o de ye ala dannaya ye silamɛya so filɛ k'a détaillé k'a ban pewu o la silamɛya don kan baya layidu wɔɔrɔ an y'a dalilu caman di mɔgɔ ma kuranɛ kɔnɔ ani hadisaw la silamɛya don kan a ti ta ayidara ye a layidu nin ti di ayidara ma a ti di a ka kalanden ma a ti di a denyɛrɛ ma layidu nin bi da ala de ma layidu nin a bi ta ala de ye a bi di ala de ma k'a fɔ ala n ti fila fara e de kan ayidara ala ye wa n ti sonyɛni kɛ n'i ye hayidara ka fɛn min fiɲɛ walahi maa min fa i yɛrɛ fa ka d'a kan ayidara yɛrɛ tɛ fɛn k'e la koyi mɛ maa minnu bɛ yen n'olu y'i minɛ i bɛ nimisa mun na i ye sonyɛni kɛ o la n ti fila fara ala kan ayidara ka foyi t'o la n ti sonyɛni kɛ ayidara ka foyi t'o la n ti jɛnɛya kɛ ayidara ka foyi ti o la n ti namara kɛ n senkɔrɔ na kɛ minɛ kɔrɔ ayidara ka foyi t'o la ayi n tɛ n den faga ayidara ka foyi t'o la ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman na n b'a kɛ ayidara ka foyi ti o la o la layidu nin i b'a ta i yɛrɛ de ye et puis n'i y'a dafa fɛnɛ i bi a dafa i yɛrɛ de ye sinon ayidara ka fosi o la silamɛya don kan baya layidu wɔɔrɔ a fɔlɔ fɔlɔ n ti fila fara ala kan ala ko kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fɛn fara ale ala kan a ti yafa i ma fiyewu ale alahu taala bɛ yafa mɔgɔ ma mɔgɔ bɛɛ min y'a ja ko nka ko fo n'a kɛra mɔgɔ ye min ye dɔ fara ale ala kan min ye filaninkafoya kɛ min ye siriku kɛ ko a ti yafa o ma fiyewu fiyewu fiyewu mais n'a fɔra fana ko ka fila fara ala kan an b'a ye dɔrɔn boli siriku jinɛ a tɔgɔ ye di dugudasiri ninnu moribayasa ninnu k'a sɔrɔ fila fara ala kan o suguya ka ca caya dan don hali yɛrɛyira dɔnnibaga dɔw ko yɛrɛyira ko siriku fitinin don k'i yɛrɛ yira ala ko baaraw la walima k'i yɛrɛ yira i ka kɛwalew la walasa mɔgɔw k'a fɔ a karisa i bɛ tan karisa i bɛ tan karisa i bɛ tan o ye fila fara ala kan dɔ ye o la fila fara ala kan n'an ko an b'a détailler i bɛna ye silamɛ man ca bilahi e bɛna ye silamɛ a man ca fiyewu ka d'a kan bi ala ko baarakɛla a dɔgɔyara tiɲɛ kan ni min ta tɛ yɔrɔ tɔgɔ ɲini ye o ta ye jɔyɔrɔ ɲini ye ni min ta tɛ jɔyɔrɔ ɲini ye o ta ye yɛrɛyira ye a ala kama ko ka dɔgɔn kosɛbɛ o la maa min dun n'i ye fɛn kɛ i ma min kɛ ala kama ala tɛna i sara o la ka d'a kan i m'a kɛ ala kama ala b'i sara fɛn na de i fɛn min kɛ ale ala kama o la n'i ye fɛn fara ala kan i kɛlen kɔfɛ silamɛ da la k'i bɔra silamɛya la silamɛya don kan baya layidu wɔɔrɔ a filanan ko n tɛ sonyɛni kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sonyɛni kɛ a t'a fɛ a yɛrɛ ta ka sonyɛ fiyewu zon tɛ laadiri ye a tɛ siran ala ɲɛ ka d'a kan fɛn min man di i ye kana kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na e bɛ ka taga mɔgɔw taw sonyɛ mais ni e yɛrɛ ta sonyɛna o man di e ye et puis i ma kɛ laadiri ye fiyewu o la zon o ye maa jigitigɛla de ye mɔgɔ tɔɲɔna de don i b'i si kɛ ka wari ɲini ka taga motonin kelen san o motonin kelen zon bi a da a ka so a bɛ taa i minɛ ka marifa da jɔ i la k'o minɛ i bolo i ka san joli joli baara kɛlen fɛn e ya ala o makariko dan ye dɛ o la zon n'i sara k'i to sonyɛni na kɔni da la ko maa t'i kɔn jahanama kɔnɔ f'i ka tubi ka bɔ a la dɛ a sabanan ti jɛnɛya kɛ jɛnɛyakɛla ko man di jɛn danfɛn si ye hali e yɛrɛ min bɛ ka jɛnɛya kɛ i y'a dɔn k'a man ɲi ayiwa maa si t'i kanu fo i ɲɔgɔnnaw ka d'a kan fɛn jugu fila de bɛ ɲɔgɔn kanu fɛn ɲumanin fila bɛ taga ni ɲɔgɔn ye mɛ maa o maa k'i bɛ jɛnɛya kɛ e ni jɛnɛyakɛbali tɛ se ka taa fiyewu ka d'a kan aw ka viw tɛ kelen aw tɛ se ka bɛn cogo si la i ni mɔgɔ jumɛn bɛ bɛn i ɲɔgɔn jɛnɛkɛlaw i n'olu de bɛ bɛn et puis n'a fɔra ko karisa bɛ jɛnɛya kɛ a t'i tɔgɔ diya si ma sigida la a ti bonya da i kan sigida la ayi fo n'a kɛra i ɲɔgɔn ye dɛ sinon n'a fɔra ko e baara ye jɛnɛya ye hali n'i sera mɔgɔ min ka so o bɛ sigan o bɛ taa joona a ka so ko n'i ma fɔ a kɔ yen dɛ a bɛ taa a ka so mun y'a se i ma jɛnɛya jɛnɛyakɛla bana kuntan ti ban i la i ye i man kɛnɛ ni sida t'i la i b'a sɔrɔ a tɔgɔ ye bana kuntan dɔ b'i la walima dɔ k'i kun ci a muso nɔfɛ walima a denmuso silamɛya donkan baya layidu wɔɔrɔ a naaninan ko n ti n den faga fɔlɔ ayiwa arabu ninnu tun b'u denmusow faga ni musow bangena ni denw kɛra muso ye u b'a to yen n'a kɔrɔbayara dɔɔnin u bɛ taa dingɛ sen k'a don dingɛ kɔnɔ k'a faga ka d'a kan ko nafa tɛ denmusonin na o la ko i t'i kɛ silamɛ fiyewu f'i ka ala layidu di ala ma k'i t'i den faga den dɔrɔn tɛ dɛ ala ma ni o ni bɔli daga n'i y'o ni bɔ fo lahara ala k'i minɛ fo lahara ala k'i minɛ munna i ye ni bɔ ni mun ni bɔli man kan o la silamɛya a donkan baya layidu wɔɔrɔ a duurunan n tɛ namara k'i sen kɔrɔ n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ bolokɔrɔ namara o ye ka mɔgɔw ka fɛnw namara ɲɛŋɔɛ ɲɛŋɔɛ ka fɛn ŋanamu min t'i ta i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi nin fɛn nin n ta tɛ nka k'i ɲɛ gɛlɛya n ta don n ta don k'a sɔrɔ i ta tɛ o ye namara dɔ ye ka fo fakitiri siɲɛ namara don ka kow ŋanamu ŋanamu nata kama walasa na se ka dɔ sɔrɔ fo de dɔ ma bolokɔrɔ namara don senkɔrɔ namara e muso min e furulen don e y'i to i cɛ ka furu la ka taa i ta kɛ janimɛdiya wale ka jɛnɛya kɛ ka kɔnɔ ta ka na o den wolo i cɛ ka so ka na o den jamu i cɛ jamu di o den ma k'a sɔrɔ e cɛ ye kulubali ye ayiwa e taara manamana kɛ mɔgɔ fɛ o ye jaralakaw ye jaralakaw dun tɛ ko ɲuman kɛ donc e taara jɛnɛya kɛ jaralakaw fɛ yen nɔ ka na jarakɛ den kɛ kulubali ye depuis yen i ye janfa kɛ i ye cɛ ka du ci o den modèle bɛ taga a ɲɛ waga i ɲɛ na k'a ti faran si d'i ma parce que i den tɛ o ye senkɔrɔ namara ye walima e npogotiginin cɛ bɔra e nɔfɛ furu la nka e kɔnɔma don e y'o dogo i kɔnɔ jitɔlamani de don i ma fɛn fɔ maa ye k'i kɔnɔma don fo i jɛnɛkɛ ɲɔgɔn o kɔni b'a kalama k'i kɔnɔma don o la i y'i dogo kɔnɔ kan ten fo i taara o cɛ fɛ yen ayiwa o cɛ fɛnɛ furu bɛ kɛ dɔrɔn kalo kelen kalo fila ko n muso kɔnɔma don o fɛnɛ nalomakɔrɔ bɛ wuli sa k'i tigɛ k'i ja k'a muso kɔnɔma don k'a sɔrɔ a da t'a den jɔnni y'a kɛ muso ye janfa kɛ a kalabanciya de kɛ o de ye senkɔrɔ namara ye ko maa ti kɛ silamɛ de ye f'i ka layidu di ala ma k'i ti o de kɛ silamɛya donkan baya layidu wɔɔrɔ a wɔɔrɔnan o de ko ni kira muhamadu ye an bila baara o baara la an b'a kɛ an bɛ nafigi dɔw mankan mɛn ko wɛɛ ko nkalontigɛ t'a la ko parce que ko nkalontigɛ ma fɔ ko kira mana i bila baara ɲuman min na k'i b'o de kɛ kira ko cogo di k'i ka nkalon tigɛ wa ayi kira ko di ko i kana nkalon tigɛ kira ko nkalontigɛ ye haramu ye ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a dɔn k'a ka baara ye nkalontigɛ k'i ka fɔ ko jahanama wulu k'i ka i kali k'o tigi ye jahanama wulu yɛrɛ de ye kira ko ten o kɔrɔ b'a yira ko i kana nkalon tigɛ ee madon ala ka layidu nafa an bolo ne ba ye ka darisi ɲɛna kojugu i jara